igbo bụ igbo ee abịakwara m ịtụ ihu na azụ na-esikwa m oru mgbe omena igbo sikwa na oru ọ ya ka m sị ka m tụ ihu na azụ na onye njenje nọ na-aka onye isi awọ wara akọ ee anyị gbabara egwu olu ndị agbabịa agbabịa maka na ndị be anyị si na egwu ọkpa gị jide na-agbaghị aka na-aghọ ara n'ohe echi afọ na ụzọ were agbakwaghị aka na-aghọ ara n'ohe echi ọ ya ka anyị ji wee gbara ya onye amaghị agba wụba wụba anyị na-awụgharị n'elu olu ndị ee ikwu nụ eziokwu ihe mmụta dị n'olu ndị ahụ ọ karịrị ọ na-aha o si Anambra ọ banye n'Enugu o si Enugu ọ banye Ebonyi o si Ebonyi ọ banye ụgbọ o si Ebonyi ọ banye Imo ụgbọ esi Imo ọ tụọ n'Abịa o si Abịa o fekatawa o chighakwa na Anambra a na-agba ya onweghị ihe anyị afụhọ na njem ahụ onweghị ihe anyị afụhọ mana ofu ihe pụtara ife chọrọ ka m kwanye bụ etu ụfọdụ si ọ na-anụ ụfọdụ ọkụ n'obi ma mgbahụkekwasị ha okwu na olu ndị nye na ya olu eh, m ma akpọba afa ee eh, mana enwere ndị nnenete mmadụ ndị ọka ndị ọka ịka eh, ị gwa ha ha na a chọrọ olu ndị ọka ịka ha metere ha n'ụra ihe a bụ ndị Igbo maara ihe ekwe na-akụ makwa afa ndị ọkaịka nnenete nwoke na nnenete nwaanyị etu a ka o si bịakwa na obodo dịgasịkwa iche iche obodo dị iche iche si na Anambra ị bata Enugu enwekwa ndị nnenete mmadụ onye Udi ha na-enwe ndị ndị e, e, odogwu na Ezeagụ ha nọsị ndị na steeti ọbụla a batara enwegasịrị ofu onye mmadụ naabọ ọbụ ịtọ ị gwa ha maka olu ndị were enwe ha na-enwe aṅụrị na a sị ha sụọ olu ndị mana esi na ndị anyị na-ekwupụ kịta o nwe ndị ọzọkwa anyị na ha zutara o nwe ndị ọ bụ a sị ha sụọ olu ndị ọ jụọ onye ka anyị abụ ị kwụọ ya ka ya wee sụọrọ olu be ha ha wee tie wee tie maka ọ dị ka ọ dị m etu mụwa bụ nwoke Alọ Alọ dị n'ime Alọ Alọ Idemmiri ide nna dị ka m mpụtazi ya kịta mmadụ asị na-achọ ka m sụgide ala na ihe m na-ekwu n'ala achọba m ego ka ọ ya kwụ nke o wee na wee sụọ ala ka wee sụọ ala ma m na-asụ ala na-ajụzi m anya m soberezie maka na nshịkọ sị ebe onye kwara anya ka ọ na-eje imirikiti ndị Igbo kịta enwere ihe a ji asụsụ anyị wee kpọọ ọ ya ka m ji wee banye n'ihe ịkwalite olu ndị a wee fụ wee fụ ee nwoke eji agosi m eji aka m ije wee afọ aka m ihe eji aka m ije wee fọ aka ihe ọkụ ị fụ na ọ sụgo n'igbo wee fọrọzi ije sụọ olu ndị ọ sụọ n'igbo sụta n'igbo o wee jee sụọ olu ndị ya kere ebe m na-eje nwa n'ime ha asịghị gị sụọ gị ụfọdụ n'ime ha a sịzi ha ha sụọ ọ sị gị na ya anọkwa be ha wee to na ya amaha asụ be ha n'ime ndị otu na-abụ ikpeazụ a eh, ebe m gụrụ nke a ka m gụrụ ibe ya nke bụkwa eziokwu bụ na ee onye onye anọghị be ha to ọ na-emekwa asụsụ ya enwe ka ọ dị ma dịka m sụ na nshịkọ sị ebe gwara kwanyere ka ọ na-eto imirikiti n'ime anyị nwa anọghị be anyị to etu mụnwa bụ omenigbo omenigbo anọghị m alọ be anyị to ọ nwa nwa nwa Enugwu Ngwo ee ama onye mba mana ọ n'Enugwu Ngwo ka a nọ wee zụọ m mana na m anaghị ụghara agụrụgụrụgụrụ agụrụgụrụ anụ fụ nke ha na-ana uche m na-adị n'ihe a na-eme ya bụ asịsị m sụba ọ bụkwa na m ma asụ be anyị sụọ ya sụọ ya kpata kpata dị iri mana m ma asụtụ ya ọfụma onye ọbụla bụ onye be anyị ka m na-asụ ya mana ka m na-asụ ya wee bụrụ na imirikiti ndị Igbo uche ha dịbeghị n'ihe a na ebe a na-eje dịka ọ dị taata onye Igbo ga-anọ abata be ya ọ naghị asụ Igbo o nwere ọ naghị asụ ihe Igbo a bịa were ya na-eme nganga o were na-eme nganga bịa kwalite olu ndị na ya na ọbịa azụto na ya amaghị asụ be ya o were nganga na-agwa gị ya ha o nwere ebe o ru ọ dị m ka m bebe uye ma ndị be anyị baa uye ka anyị hebe anyị hebe akwa uye uye ka ndị be anyị na-eme nye bụ uyi aka na ebe tọkwara ya na nna achọ ndị ya ndị ya abịa gogo nnụ hmm? eh, unu eme unu agụgụ ma agụ lagụ ọnụ nnụ lagụ ọnụ nnụ eh? ana m erikọ ana m erikọ na ahịa ụlọ ọgbụ na ọgbọ na ọgbụ ije na ọdụ egwu ọ bụrụ na m nata fụ okenye sị ya sụọrụ m olu ndị be ha ọ sụọ ya ọ ụmụazị ọ mụrụ ha amaghị asụ ya bekee ewepụ ya nne na nna mụrụ nwa ha asụ ha olu ndị be ha ha asụkwu ha asụsụ igbo bụ nke anyị ncha na-asụkọta ọnụ ị ga-amazi na ụmụazị na ụmụazị ga-etinyezi isi n'ọhịa ọ dị egwu iji na anyị na-ebidocha njem ịkwalite asụsụ igbo na olu ndị ebidocha na ọkwa dịka ndị otu otu otu oziọma igbo nke ndị mba onye isi n'ọka n'ọkịka anyị ga na-agbakwanụ mbọ hmm, anyị na-agba mbọ maka na anyị na-eji mgbagbu wee ghara ọgụ hmm. ọ ga-amasị anyị na oge na-adịghị anya na asụsụ Igbo ga-agbagote n'ọkwa anyị chọrọ ọ gbagote o nwere nọgasị na mba dị iche iche ebe dị iche iche na-agbakwa mbọ otu ha si agba mana anyị nwa bụ ndị nọ ka ọ gbasaa anị Igbo oge na-adịghị anya ka ndị Igbo kụja imirikiti Igbo nọ n'imirikiti ndị Igbo nọ na-arahụ ụla ihe ha ha chọrọ nnu ya enu ya aha ka ha kụja ka ha nwee ike kwụrụ teta wee mee ihe ha kwesịrị ime osita dịba mma ọ ka dịbara gboo